hey thank god ekene dịrị chukwu na finally anụmanụ nwanne anyị nwoke na anụmanụ nwaanyị obodo a bụgoro ndị ma egene ndị naruru ana igbo anụmanụ nwanne anyị nwoke bịara obodo a wee lina wee lina but thank god na as we speak na na fa nọ na Lagos state fa ka land fa ka land just land ya nọkwa na hotel na ino na-akwado ụbọchị fa ya-esizi obodo Lagos wee tụzie ana igbo ekene dịrị chukwu finally na o lina mana isi elụrụ ọlụ yes this person wetara m ozi na akọsi night ewetara m ozi na-asị na mgbe o mere this thing na ya na ndị mmadụ na-ebet ya because ọ na-abịa na-eme na ọ ya ji nwa nwaanyị na o ji nwa nwoke ino a na-asị ya na anabaghara ị ghọtago na nwa a mụ n'obodo a na-anara akantị ya na mgbe elu na aja ma na iji nwa o wee sị fa fa bet ya na nwa ya eruola ụlọ ọ ma megidie putinye in practice then wee nwekwere okwukwe wee work on it finally wee kpọrọ ụmụazị ya wee naruo ana igbo not yet ana igbo wee naruo naija as we speak now so ekene dịrị chukwu na ọ bụ anụmanụ nwaanyị anụmanụ nwanne anyị nwoke bịa wee lina mana finally o linazia lipụtakwa lipụtazie kpọlụzie anaba ya alụ wee kpọnazie fa fa wee bụzialụ ụmụ nwa ụmụ ụmụ that's ụmụ igbo fa bụzi anaba ya alụ thank god gị nwa na onwe gị you working on your own ka ị ka ka na-eme ee ee ị sịkwana na na o ji ego because i nwere ike ịnụ aka isi e na o ji ego ọ mụrụ ụmụ ịnọ according to ka ka ozi si wee lute m aka a sị na ọ bịara 214 wee bịa and na ọ ka o sikwa wee bịa ebe a obodo a bụ na ọ pịta nwa na na n'efere mba ụwa ọ pịta nke nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo n'efere mba ụwa fa wee lụọ lụọ wee bata ọ batazie obodo a fa naabọ na-alụkwa ị ghọtago wee bụzie na ezigbo mmadụ ọ fụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ wee bụ na nwa ahụ na ọ sị na na ife na dịsị na be fa ọ sọ ụnọ mma fa bụ ife nwa ụnụ nwanne ya nwaanyị I don't know then ụlọ ahụ mma fa nwere then at that time ụlọ a dịzi ya nwa n'aka so this guy bụzia na o jezi sozire fa biri n'ụlọ a this guy akwụrọ ụgwọ ụlọ from 214 na wee ruo today then wee mezie wee banye ije mee mbọ mụọ ka e si eme mbọ ị ghọtago mana i buru okpokoro isi o nwe ife ị mụ a sị gị mụọ aka ọrụ na naijiria na-asị na ụlọ ahịa mụrụ aka ọrụ ekwa gị nwa ka nọ naijiria mụọ aka ọrụ because ị marọ ebe ụgbọ ya-ebuga gị echi niile so ọ bịa n'obodo o nwerọ ihe dị ya n'isi ọrụ adịrọ n'obodo obodo bụ gị nwa iprovidere onwe gị ife ị ya-alụ iprovidere onwe gị ife ị ya-alụ ị gbara aka ịsaka ya leba so wee bụzia na o jezi mụwazie mbọ ka ọ bata obodo a mụtazie mbọ bidozie mezie mbọ mebezie mbọ from imekwa mbọ ime mbọ ime mbọ amaka o si wee nwa na onye ada akwụ n'ụgwọ ụlọ na ighọtago ya na-enwetụ small savings wee bụzi ya na o nwetakwu nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ anụmanụ nwaanyị obodo isi kpakọta ọnụ obere from there o bido mụwa nwa from there ọ nọ nweta connection bido nweta moto mezie ụmụ ife Taxify ụmụ ife Uber ụmụ ife cab anyị na-eme na-akpọ cab na naijiria ọ na-emezi ihe cab a na-esevuzi ego

December that 25th day ka ọ lụtara 1 million naira that is 12,000 rands yes why because ị ya-asị how possible it is eh, ndị Taxify nkewa nkewa 25th ụfọdụ nọ na-alalụ ụla ụfọdụ nọ na-esi ibonke because ibonke bụ ihe a na-alụ n'obodo a because ike ụmụ nwaanyị obodo bụ cheap gị nwa bụ anụmanụ n'obodo ị na-ese na ibonke because 250 rands ya na-ese ibonke ndị na-anya Taxify ụfọdụ mana ya nwa kwechiri mara ihe ọ dị target mara ihe na ọ nọ focus na ọ chọrọ ịkpọrọ anaba ayali anaba naijiria ọ pụta na iro that day wee rụọ ọrụ the whole day rụta 1 million naira ọ dị easy ọ tryghị so according to ka o si wee ka fa si wee pụọ ife a ọ si mụ agwa ozi rụtụrụ m aka na expenses o megodo na flight ticket bụ 4 20,000 rands that is 1 million i think one, almost 1.9 million or 2 million ma ọ bụ depending ka rate si wee dị ghọtago so ka ọ kwuru n'isi fa dị 4 ụmụ ụmụ nwoke naabọ ụmụ nwoke ụmụ nwoke naabọ nwaanyị naabọ plus ya nwa na nwunye 6 ka fa dị fa gba Luanda airline fa gba Luanda airline ife fa gba na Luanda airline bụ bụ ife na 4 4000 because ọ nke dị cheap 4000 times 4 times mmadụ 4 mmadụ 6 ego one 4 times 6 all of 20,000 rands ka ọ kwụ wee bu wee naba naijiria yes ọ na-emezi Taxify na-esevu ego mana o nwee focus na ọ chọrọ ịkpọrọ anaba ayala ya wee naba final wee wọkụọ ya chukwu wee meelụ ya ọ zụrụ ife iji wee kelee chukwu wee bịa kọrọ unu ebe a wee tụkwuo mmamma kọrọ unu na-ebute ozi ọma ka unu bụ ndị fọrọ afọ wọkụọ on it work on your own work on your anaba ayalụ kedu plan i ji kedu plan i ji ị sịkwara na ọ ndị nwere ego o nwekwa shishi ọkpa o jikwa shishi ọkwa managing managing ka ọ na manage life ya from Lagos now ozi rutu m aka na from Lagos na ọ ya naba asa ihe na aba ebe fa nwere ụlọ na aba ebe a na aba ka ọ nọ wee too aba ka ọ dịkwu ka ọ bụkwa onye abịa steeti aba abịa steeti ịghọtago ọ nọrọ obodo nso and aba abụgolu paradise na according to ka ozi were si wee rụtụ m aka na gọvanọ na-achị anambra na-achị abịa steeti na-emebe ọfụma na n'ụzọ bụ salad mma ọkụ bụkwa salad ọkụ na a na-ego ọkụ ego na a nazị eme he nepa eweta ọkụ nepa ewe ọkụ nọ iwere ọkụ otu anyị si ego ebe a ka e si ego na aba i were ego gị jee gote ọkụ na aba so at least ọ kpọrọ anụmanụ nwaanyị obodo anụ wee naruo ụlọ ọ ya feel at home nke nwaanyị fụrụ ya n'anya nwaanyị obodo gị na ya na-abụ na ọ fụkwa gị n'anya ọ kweta soro naa ana igbo ọ fụkwa gị n'anya ka ị nọ with nwaanyị obodo na-esokwa na-esogharịkwa another nwaanyị obodo ọzọ na-agba n'ezi kedu level nke gị ị na-akwadokwa ịda anaba yala ịnaba december ka ị ka na-eche gịnị ị ka na-eche gịnị anụmanụ ka a na-ewetara gị good news ọ december ka a nọ ya season e ji ana ụnọ so onye ọbụla na-ananụ mma na-ebupụta fa ebe a na-akọ akụkọ fa na-akọ ife ọma mere fa ka gị nwa tukwu anị kwụrụ ngwụrọ gị nwa kwụrụ ngwụrọ binie gị nwa nwere anaba yalụ binie work on your own ka nwa naba be anyị anyị chọrọ nwa na ana ana igbo anyị achọrọ nwa ya rapụ n'obodo a if na ị bụ dike na ị bụ odogwu na ị mụrụ nwa otu nwaanyị obodo ya ekwa kpọrọ ya naluo ka a malụ ị ghọtago kpọlụ ya luo ụnọ a sị na akụ luo ụnọ mee gịnị a mala kpatalụ ya nụ a sị na nwa luo ụnọ e mee gịnị a mala ebe o si wee bịa kpọlụ nwa gị luo ụnọ na ala anara apụ gị